olu folen kɔfɛ ka yafa deli u fɛ k'a fɔ ko nin y'an dontɔ ye kuma kɔnɔ kuma min n'i ye dɔ ta dɔwɛrɛ bɛ bɔ an bɛ yafa deli bɛɛ fɛ kuma man nɔgɔn an mana kɛ ka don mɔgɔ min gasi la kuma kɔnɔ an bɛ yafa deli fɛ ko nin y'an sigitɔ an ka kalandenya kuma kɛnɛ kan kuma min ni an ka dɔnta man bon a la dɔ de y'an kalan an na ni fili min y'an sɔrɔ minnu y'an kalan olu tɛ an yɛrɛ ka fili don maakɔrɔbaw ka fili tɛ karamɔgɔw fana ka fili tɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n'an y'o fili kɛ o yafa delilen kɔfɛ an bɛna don baabu kɔnɔ bi baabu bɛ mun de kan bamananw ko ten ko kuma fɔlen kɔrɔ ko tɔ k'o ye dalamaga ye an tun ye layidu dɔ di adamadenw ma k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma mɔgɔ mɔgɔ de sigilen don nin wagati la k'an ka paziw kɔnɔ k'an ka pazi lajɛ youtube sira fɛ facebook sira fɛ an ka pazi kelen kelen fɛn fɛn sira fɛ mɔgɔ mɔgɔ de sigilen don k'an kɔnɔ an ka kibaruyaw la ka d'a kan an ye kibaruya dɔw n'u don mɔgɔ ye k'a fɔ ko ni ala sɔnna ka sunkalo yira an na si ani kɛnɛya kɔnɔ ɔ labɛn minnu bɛ yen an ɲɛma ka minnu sabati an bɛna u da u tulo kan ɔ kɔfɛ ala mana sɔn ka min gɛrɛsɛgɛ kɛ a la min ka sababu mana kɛ an bolo an b'a ɲini ala fɛ ala k'olu de kɛ a tabagaw ye an b'a ɲini ala fɛ mɔgɔ minnu ka sababu bɛ an bolo mɔgɔ minnu bɛ n'u mago ɲɛlen don ala k'olu de ɲɛsin an ma mɔgɔ minnu bɛ n'u ka sababu bɛ an bolo ala k'u ɲɛsin an ma donc an bɛna o de ye kunnafoni da aw tulo kan bi kunnafoni ye fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o de ye bɛɛ sigilen don ka mun de kɔnɔ an bɛna promo kɛ de an y'a yira k'a fɔ an bɛna promo kɛ n b'a dɔn bɛɛ sigilen bɛ nin wagati la u bɛ k'an ka promow kɔnɔ ka tila ka layidu d'u ma k'a fɔ an mago mɔgɔ tan na mɔgɔ tan min n'an b'a fɛ ka ala ye dɔnni dɔ nɔgɔya an ye an b'a fɛ ka dɔnni min baara u ye ni ala sɔnna ma an bɛna o de da aw tulo kan o promo fɔlɔ ye jumɛn ye o fɔlɔfɔlɔ ye min ye o y'an ka safinɛ de ye safinɛ min ni bɛɛ b'a dɔn safinɛ min ni kabako safinɛ don safinɛ min ye kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ safinɛ min ye mɔgɔw mago dilan u mago u jigi tigɛlen kɔfɛ safinɛ min y'u mago dilan o de la o dara a la ko kabako safinɛ safinɛ min ni ale ye safinɛ universelle ye safinɛ min hami dogolen fara hami bangenen kan safinɛ min bɛ mako dilan a la safinɛ min bɛ fɛn kɛ mɔgɔ ma sigi ni fɛn min ye k'a dɔn ko min bɛ kɛ dɔnni na safinɛ min b'o dilan o safinɛ an bɛna promo k'o la bi don o don an b'a yira mɔgɔ la k'a fɔ ko safinɛ kura bɛ dilan wagati bɛɛ an ye sunkalo safinɛ kura an y'a dilan wa alihamudulila an ye dalilu gɛlɛnw dɔw sɔrɔ ka fara a kan dalilu min ni an yɛrɛ kun t'a dɔn k'an b'a sɔrɔ an y'o sɔrɔ ka fara sunkalo safinɛ nin kan ɔ n dan b'a la mɔgɔ minnu ye kɔrɔlen ta n'u ye kura fɛnɛ ko mɛn u k'a ta parce que n b'o de fɔ n ka kuma na tuma bɛɛ ko ni ne ko don o don ko safinɛ kura dilanna nka n'a sɔrɔ e ye kɔrɔlen ta n k'i jija ka kura in dɔ ta ko parce que alihamudulila dɔnni kɔnɔna la ala ye wasa di an ma dɔnni na jango kɛrɛnkɛrɛnnenya safinɛ dɔnni ala ye wasa di an ma a la tuma bɛɛ n'an kumana i b'a sɔrɔ dɔ bɛ safinɛ dalilu ɲuman dɔ di an ma an k'o fara an ka kɔrɔlen kan parce que safinɛ n'a ma bɛɛ mago dilan ɔ tuma la dɔw b'i wele an y'a ta a ma fɛn ɲɛ an ye o kɔnɔna la an bɛ dalilu kuraw ɲini ka fara a kan pour que olu mago bɛ se ka dilan cogo min na o dalilu fɔlɔ o dalilu an y'o dɔ sɔrɔ ka bɛn ni sunkalo in ye o tigi b'o di an ma cogo min na ko karisa ne y'i ka safinɛ fɔlɔ dɔ ta n ye mako n ye nɔ ye a la a ko ne yɛrɛ somɔgɔ ye ne yɛrɛ bangena ka safinɛ dalilu to an ka so mais n y'i ka safinɛ kɔrɔbɔ n y'a sɔrɔ wulibali don alihamudulila ala y'i kanu don n na n nana n ka safinɛ dalilu di i ma a baara jango kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne ye safinɛ in ta wagati dɔ la o tun ye sunkalo wagati de n dan b'a la ni i ye nin fɛnɛ fara i ka sunkalo baara kan a bɛna ɲɛ i bolo kosɛbɛ an ye dalilu in lajɛ ka dalilu in étudier k'a dɔn tiɲɛ na dalilu min dira wulibali don siga foyi ti a la safinɛ in dalilu yɛrɛ nasi dɔrɔn koli ka sɔrɔ hali i m'a kɛ safinɛ na kabako b'a kɔnɔ safinɛ n'a dalilu ɲɛfɔr'i ye i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ na nin ye dalilu ye min sɔrɔ man di ni dukɔnɔna tɛ nin tɛ sɔrɔ nin ye tiɲɛw ye an y'o dalilu sɔrɔ an y'o fara safinɛ in kan sunkalo in na o de kama n y'a yira k'a fɔ mɔgɔ min n'i mago bɛ safinɛ in na cogo cogo i ka dɔ ta tugun hali n'a sɔrɔ e y'a ta tila ka dɔ wɛrɛ ta safinɛ kura min dilannen bɛ sunkalo in na an kana ɲɔgɔn nɛgɛn walahi safinɛ in gindo dɔw b'a la ne b'o de fɔ n ka kuma na kuma ko fɛn dɔ bɛ safinɛ na ko ne ti a dɔn a na donc safinɛ nin an y'a daminɛ an y'a baaraw daminɛ sunkalo in na alhamdulilayi a dilanna a banna ɔ sunkalo promo la safunɛ in ye waa mugan de ye an ye safunɛ in kɛ waa tan duuru ye sunkalo nin na parce que sunkalo n'i ye sunkalo ta k'a lajɛ sunkalo ye duwawu jaabi kalo ye kelen n'i ye sunkalo ta k'a lajɛ sunkalo ye depansi fana kalo ye sunkalo musaka bɔ ka ca ɔ jango kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kɔfɛ mɔgɔw olu de ka sunkaloko yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ anw ta kan parce que mun na an ka sunkalo musaka tilaba b'olu de bolo kɔfɛ ɔ alihamudulila ni ɛɛ eh, kira ko a ka kuma na ko sunkalo ye duwawu jaabi saba de a kun fɔlɔ o ye hinɛ ye a filanan o ye yafa ɲini ye a sabanan o ye kan hɔrɔnyali ye donc n'a fɔ tile tan saba in kɔnɔna la a bɛ boli ni baara saba in kan an mago bɛ o dɔ la o hinɛ ni o kanhɔrɔnni ni o yafa la yafa dɔn cogo di ala yɛrɛ bɛ se ka yafa anw ma cogo di cogo min na donc o de kama an ye safinɛ an y'a to waa tan duuru la pour que kɔfɛ mɔgɔ yɛrɛ janko kɛrɛnkɛrɛnna mali kɔnɔ mali kɔfɛ an balima tunkarankew olu de bɛ safinɛ in nafa dɔn ka tɛmɛ bamakɔkaw kan yan ka tɛmɛ maliyɛnw kan bi safinɛ in daminɛna bamakɔ yan a daminɛna mali la yan non mais tunkarankew bɛ jɔyɔrɔ min dɔn safinɛ in na bi walahi minnu mali la bi an t'a dɔn a la donc safinɛ nin an y'a a prix jigin u ye k'a kɛ waa tan ni duuru ye u bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na ne bɛ min gɛlɛya e min ye safinɛ kɔrɔ ta walahi n'i ye nin ko mɛn nin ta dalu dɔw bɛ na ne ti n ti fɛn bɔ a la quoi n'i ye nin fɛnɛ ta ni jaabi min bɔra a la i bɛna a ye donc o ye safinɛ sira ye an ye promo kɛ safinɛ min na safinɛ min ni a kɛra ka kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ safinɛ min nafoloko de bɛ e la wa safinɛ in b'o dilan n ka papiye ko gɛlɛyalen don safinɛ in b'o dilan n ka denko gɛlɛyalen don safinɛ in b'o dilan n ka furuko gɛlɛyalen don safinɛ in b'o dilan ne yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ bɛɛ ko ne ti kɛ foyi ye n jigi tigɛlen don n ka ɲɛnamaya yɛrɛ yɛrɛ la safinɛ in ko a b'o dilan parce que o dɔnniw bɛ ala bolo dɔnni minnu bɛ ala bolo ala tɔgɔ dugulen dugulen tɔgɔw bɛ yen n'i y'a fɔ a ye ala tɛ ban o dalilu bɛ safinɛ in na bi o de kama n b'a fɔ n ko safinɛ nin ko dalilu b'a la ne dirisa tɛ min gindow dɔn o de la n b'a yira kuma bɛɛ fɛnɛ ni ne ye safinɛ kura dilan waati o waati alihamudulila ala bɛ gindo dɔ di yan n ma sigi ni gindo min ye k'a fɔ n b'a sɔrɔ parce que n'i kɛra baara ɲuman kɛbaga ye mɔgɔw b'i kanu ɔ ni mɔgɔw y'i kanu u bɛ dalu dɔw d'i ma i yɛrɛ t'a dɔn i bɛ dalu minnu sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ n b'o fɔ n ka kuma na k'a fɔ ko dalu dama dalu sɔrɔ cogo damadɔ bɛ yen min ye dalu sɔrɔ cogo yɛrɛ lakika ye mais kelen b'a la o ɲɔgɔn t'a si la ka barika ɲini ka karamɔgɔ barika ɲini ka dalu sɔrɔ o ye dalu fɔlɔ ye ka wari bɔ k'i kunna ka dalilu san o ye dalilu filanan ye k'i kanu ka dalilu d'i ma o ye dalilu sabanan ye min ka bon n'a bɛɛ o ye i kanuna ka min d'i ma parce que i kanuna ka min d'i ma o tɔ ti to kɔ ɔ i ye barika ɲini ka min sɔrɔ o dafalen a bɛ se ka kɛ karamɔgɔ t'o dafalen d'i ma i ye barika min ɲini o bɛ se k'o dafa i bolo ɔ i ye nafolo bɔ ka min san a bɛ se ka kɛ i ye nafolo bɔ k'a san a dafalen ti di i ma mais i kanuna ka min d'i ma o tɔ tɛ to kɔfɛ donc o de la safinɛ dalilu ɲini o ɲini an fɛ i b'a sɔrɔ an kanuna ka safinɛ dalilu ɲuman di an ma an t'a dɔn an bɛ min sɔrɔ an t'a dɔn an bɛ min sɔrɔ donc o ye safinɛ in dalilu o ye a nafa dɔ ye donc safinɛ nin e ka denko de gɛlɛyalen don wa safinɛ in ta i bɛ ala jɔyɔrɔ y'a la parce que ala ye denko yɔrɔ minnu fɔ kuranɛ kɔnɔ ka tila k'a yira k'a fɔ ale nabila ibrahima sɔn den na a si san bi kɔnɔntɔn dɔɔni o gindo bɛ safinɛ in na e ka safinɛ in ta n'i ka hamina ko ye ala b'i jaabi o tɛmɛnen kɔfɛ safinɛ in ta ni nafolo ko ye za wagati gindo bɛ safinɛ in na walahi n'i ye safinɛ in ta ala b'i sɔn nafolo la siga foyi t'a la zu in na ni nasi o fana gindo bɛ safinɛ in na safinɛ in ta i bɛ ala jɔyɔrɔ y'a la ala de y'a ka kuranɛ aya baw ta nafolo b'a kɔnɔ walahi n'i ye safinɛ in baara siga t'a la i b'a sɔrɔ kanu o bɛ safinɛ in na nabila yusufu ala ye kanu makaama ni kanu min di a ma niveau min na o gindo o bɛ safinɛ in na donc n'i ye safinɛ in ta maa tɛ se ka sɔrɔ kɛ fiyewu n'i kanu ma don adamadenw na donc n'i ye safinɛ in ta ala b'i kanu don mɔgɔw la siga t'a la donc gɛrisigɛ ko siri de b'i la wa ou bien juguya de b'i kɔ

donc safinɛ ni baara caman bɛ a la n'o ye tahiya gindo o b'a la donc safinɛ ni a ta i mako la n'i ye safinɛ in ta i mako la e bɛna fɛn ye a la e bɛna fɛn fɔ a la ne dirisa tɛ min dɔn a la e bɛna fɛn ye a la ne ma min ye a la e bɛna kuma kura fɔ ne y'a la ne ma deli ka min mɛn tulo la parce que ne ye kumaw mɛn safinɛ na ne t'a dɔn k'a bɛ kɛ dɔnni na donc o de la n bɛ ka safinɛ in kuma fɔ aw ye aw bɛ se ka safinɛ in ta cogo min na donc safinɛ nin a kɛra waa tan ni duuru ye pour que e ka se k'a ta i ka se k'i yɛrɛ nafa i ka se k'a ta i ka bɔ dɔnni tiɲɛ kalama hali bi ne m'a fɔ ne bɛ dɔnni bɛɛ dɔn mais safinɛ in gindo kɔnɔ alihamudulila ne b'a dɔn siga foyi t'o la donc safinɛ in ta ni min bɔra i ka ko la an b'a lakali parce que mɔgɔ ye safinɛ in ta u ye jaabiw ye a la dɔw de ko fana ko safinɛ k'an ka mako dilan olu ye mais ko olu farikolo lafiyara ko ko siri tun b'olu kan k'a ye siri tigɛ donc parce que olu ma mago y'a la cogo di olu y'a ta kun min o kun de ma dilan mais a ye kun wɛrɛ dilan olu ye min t'o kun ye bon parce que mɔgɔ bɛ fɛn ta kun dɔ la i b'a sɔrɔ e tɛ ka e bolo a m'o kun dilan a bɛ taa min dilan e ye o nafa ka bon kojugu donc mɔgɔ ye safinɛ ta o y'o ye donc e kɛlen min y'o fɔ an ye an tilala ka dɔ wɛrɛ ɲini ka fara a kan min b'a to o fana mago bɛ dilan donc o de kama gindo caman bɛ safinɛ in na n'i ye safinɛ in ta i bɛna fɛnw ye a la ne yɛrɛ dirisa tɛ min dɔn a la e bɛna fɛn ɲini safinɛ ko in na ne tɛ min dɔn a la donc o de la n b'a fɔ safinɛ in e k'a ta safinɛ in waa tan ni duuru sunkalo in na kana sɔn sunkalo ka ban k'a sɔrɔ e ma se ka safinɛ ta i ye ni dɛsɛ tɛ k'a ta i ye k'a ta i denw ye k'a ta i balimaw ye n'i y'a kɛ walahi i ti nimisa fiyewu bamananw b'a fɔ ten de ko yan'i ka mɔgɔ dege jɛgɛ minɛ na jɛgɛ dun na k'i k'a dege jɛgɛ minɛ na

aa ala de bɛ safinɛ in jɔyɔrɔ kisa dɔn bi cɛw ye safinɛ in ladege u ma se k'a ɲɔgɔn dilan parce que anw fɛ yan bi ni i ye dɔnni bɔ bi ka dɔnni bɔ k'a fɔ ko nin dɔnni in bɛ tan i b'a ye mɔgɔ ba kelen bɛ tila ka don a la parce que u bolo k'e ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a la ka sɔrɔ min ta tɛ a ɲɔgɔn ye donc ne ka nin safinɛ ne ka nin safinɛ gindo dɔ bɛ nin safinɛ in na ala de b'a gindo hakɛ dɔn donc a ka di ne ye e lamɛnbaga e ka safinɛ in ta i ka ko dɔ y'a la sunkalo in na yanni sunkalo ka ban e bɛ jaabi dɔ di ne ma a la mɔgɔ ye safinɛ in ta don min walahi dugu jɛra u ye jaabi di ne ma ne tun t'a dɔn ko jaabi min bɛ sɔrɔ a la ne ka mɔgɔ dɔ ye safinɛ in ta semaine tɛmɛnen in kɔnɔ a y'a sɔrɔ a man kɛnɛ de k'ale se ka bɔ ka taa baarayɔrɔ la a ye safinɛ in ko don min dugu jɛra a bɔra ka taa yaala ne ye papiye ko baara kɛ dɔ ye ka papiye ko baara kɛ dɔ ye papiye ko baara in na a ma ɲɛ n bolo walahi a ye safinɛ in ta ala y'a sɔn papiye la donc safinɛ in bɛ mago min dilan ne yɛrɛ tɛ safinɛ in ka gindo bɛɛ dɔn k'a ban mais n bɛ min ɲini e fɛ dɔrɔn e ka safinɛ in ta i ka nkalon bɔ anw da safinɛ in ta i ka nkalon bɔ anw da ɔ ni jaabi min bɔra a la o y'o jaabi ye donc o ye safinɛ yɔrɔ ye an bɛ se ka dan nin na safinɛ la fɔlɔ ni min y'a ta n'i ye min ye a la ɔ o bɛ don wɛrɛ baro bɔ anw tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ yan nka mɔgɔ dɔ ye safinɛ in ta o y'a sɔrɔ u ye min don dɔnni baara la u ye min don dɔnni baara la miliyɔn tan ani miliyɔn fila o de don dɔnni baara la mais u mago bɛ min na u ma se k'o sɔrɔ fiyewu mais safinɛ in waa mugan dɔrɔn u ye nafa ye a la u ma deli ka min ye dɔnni na an ye mɔgɔ ye dɔnni dɔnni wari don dɔnni na miliyɔn saba ni dɔɔni a ye safinɛ in ta ka min ye safinɛ in na waa mugan na a ye min y'a la a miliyɔn saba in bɔ a m'o ɲɔgɔn ye a m'o ɲɔgɔn sɔrɔ o la fɔlɔ donc safinɛ in ka kɔmaa bila ɲɛmaa ye ou bien ka kɔse bila ɲɛse ye safinɛ in de b'a kɛ donc wajibilen don bi n ka kuma safinɛ in kan parce que safinɛ in ye nɔ min kɛ bi ala de b'a dɔn safinɛ ye nɔ min kɛ bi a ye wasa min kɛ diɲɛ kɔnɔ bi safinɛ ye min kɛ diɲɛ kɔnɔ bi walahi a ka bon ni dɔnni bɛɛ ka kɛli ye bi safinɛ ka dɔnni kɛli la bi ne m'a fɔ dɔnniw tɛ yen mais mɔgɔw ka safinɛ in ta bani mɔgɔw ka safinɛ in ta n'i ye safinɛ in ta i bɛna fɛn dɔ ye nin safinɛ na ne t'a dɔn a na ne tɛn'a f'e ye ko a bɛ tan a bɛ tan o o de la n b'a fɔ n ko yanni i ka na miliyɔn baara kɛ ne fɛ safinɛ in ta i ka tiɲɛ dɔn safinɛ in ta i ka nkalon bɔ ne da i k'a dɔn k'a fɔ ko dɔnni yɛrɛ ye lakika ye wulibali de ko tiɲɛ don ko tiɲɛ bɛ dɔnni na donc o de ye safinɛ in cogoya ye taga di yan safinɛ in da yan nin de ye safinɛ in ye n'i ye safinɛ in sɔrɔ i bɛ safinɛ in ko cogo di i bɛ na safinɛ in dayɛlɛ haminako min b'i la i b'a bila ɲɛkundonna na haminako min b'i la i b'o duwawu da safinɛ in kan ala bɛ sɔn cogo min na nin degun de bɛ ne kan ne ka furuko gɛlɛyalen don n b'a fɛ ala i ka ne sɔn furu la n ka denko gɛlɛyalen don ala ne mago bɛ den de la n b'a deli fɛ k'a k'i ka alaya kɔsɔn ka n sɔn den na i ye nabila ibrahima jigi tigɛlen sɔn den na cogo min na n b'a ɲini fɛ ka ne karisa jigi tigɛlen sɔn ten den na ala nafoloko gɛlɛya de bɛ ne kan nafoloko gɛlɛya de bɛ ne kan ala n y'a ɲini fɛ i ye eh, eh, zulugarinɛni sɔn cogo min nafolo la ala n y'a ɲini fɛ nafolo sababu bɛ e ala bolo i tɛ fɛn kɛ ala n b'a deli fɛ ala i ka ne ka ko dayɛlɛ n ye i b'o da safinɛ in kan ne ka papiye ko gɛlɛyalen don ala papiye ko bɛ ala bolo e ala de ye papiye nɔgɔyabaga ye minnu ye papiye di anw ma olu tɛ se e ala de bɛ se ala n b'a deli fɛ papiye ko i k'a nɔgɔya ne karisa ye ni safinɛ in lahɔrɔma ye siri de bɛ ne kan n t'a dɔn cɛ ka siri don wa muso ka siri don wa n yɛrɛ ka siri don wa juguya don wa faden juguya don wa juguya fɛn fɛn don ala n b'a deli fɛ i ye nabila yusufu kisi a juguw tɔɔrɔ ma cogo min na ala n b'a deli fɛ ka don ne ni n juguw cɛ ten ala n b'o ɲini fɛ k'o kɛ alaya kɔsɔn k'a kɛ safinɛ in bonya kɔsɔn k'a kɛ kira ka kiraya bonya kɔsɔn ala ne mako dilan ni safinɛ in barika ye walahi nin duwawu da safinɛ in dayɛlɛlen kan tan i ka safinɛ in ta i ka t'i ko a la ɲɛgɛn na diɲɛ don o don i b'a ko koko kelen i b'a ko ni fu ye a bɛ ko ɲɛgɛn na tana t'a la safinɛ in ko la sa walahi i bɛ ko y'a la ne ma min f'i y'a la sa

muso a bɛ muso janfaw kɔnɔ caman bɛ o muso janfa kɔnɔ ala n b'a deli fɛ ala i ye nabila yusufu kisi muso ka janfa ma cogo ala n b'a deli fɛ n kisi muso ka janfa ma ten o duwawu da safinɛ in kan k'a ko walahi ala bɛ don i ni muso in cɛ ala faamaw de b'a fɛ ka ne malo ka ne lebu n sigiyɔrɔ la ala n b'a deli fɛ ka sutura da ne kan safinɛ in ko n'a ye sa ala b'i sɔn ala juru de cayalen don ne na juru caya bɛ ne na kojugu ala n t'a dɔn n bɛ juru in sara cogo min na ala e min ye juru jugu e min ye juru gɛlɛn sarabaga ye ala n b'a deli fɛ i ka n dɛmɛ n ka se ka n ka juru sara ala b'i sababu dayɛlɛ i bɛ juru sara walahi donc haminako fɛn fɛn b'i la safinɛ in dayɛlɛlen tan k'i ka haminako d'a kan i bɛ t'i ko a la ɲɛgɛn na i bɛ ala jɔyɔrɔ y'a la i ma deli ka min ye dɔnni na

donc safinɛ so de filɛ wa a dayɛlɛlen filɛ e yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ k'a so bɛ cogo min parce que ni dɔw y'a ye a bɛ k'olu fana kɔnɔ k'a falen don a dannen don nin de la f'i k'a dɔn k'a bɛ tan nka n'i ye nin ko walahi i bɛ fɛn y'a la i ma sigi ni min yeli a la donc an bɛ se ka kuma ni dɔnni min ye bi an wasolen an nisɔndiyalen an fari foninen bi o ye safinɛ ye mɔgɔ min m'a ye k'a fɔ ko ne bɛ kuma dɔnni kan ka se niveau dɔ la mais n bɛ kuma safinɛ in kan bi ka se niveau la n yɛrɛ t'a dɔn n bɛ deli ka kuma cogo min na parce que a ye kɔbɔ a ye min kɛ ne b'a dɔn mɔgɔ dɔ tulo bɛ n na o b'a dɔn k'a fɔ a ye min k'ale ale b'a dɔn mɔgɔ dɔ tulo bɛ ne na ale b'a dɔn safinɛ ye min ɲ'ale a b'a fɔ ko ne da ma se ale ta ma nka safinɛ ye min ɲ'ale ale yɛrɛ b'o dɔn donc safinɛ nin n y'a bila promo na sunkalo nin na bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ waa tan ani duuru la ne mana kɛ jamana min na n'i ye waa tan ni duuru labɛn a n'a transport parce que mɔgɔ min bɛ faransi ka bɔ yan ka taa n'a ye faransi a bɛ taa waa saba mɔgɔ min bɛ ameriki ka bɔ yan ka taa ameriki a bɛ taa waa wɔɔrɔ mɔgɔ min bɛ mɔgɔ min bɛ jamana tɔgɔ mɔgɔ min bɛ ɛsipaɲi ninnu na a bɛ taa waa duuru ani s ani itali ninnu donc mɔgɔ minnu n'i ye safinɛ ta mɔgɔ minnu bɛ itali min bɛ fɛnkɛ la jamana tɔgɔ bɔlen filɛ kɔnɔ ni e bɛ jamana wɛrɛ la i n'a fɔ erɔpu jamana i n'a fɔ angilitɛri ninnu ni fɛnkɛw la donc n'i b'a ta i bɛ safinɛ in waa tan duuru ni a transport ɲini ka di a bɛ bila ka taa cogo min ɔ n'i ka mɔgɔ yɛrɛ bi yan mɔgɔ min bɛna minɛ o de ka d'an ye n'a sɔrɔ mɔgɔ b'i bolo mɔgɔ min bɛna to mɔgɔ min bɛna ta yan o fana ka d'an ye o tigi bɛ se ka n'a nɔ baasi t'a la donc safinɛ na an bɛ se ka min fɔ a la fɔlɔ o de ye nin ye a ka di n ye nin ye safinɛ kura dilannen de ye min baara banna bi an ye nin baara ban bi de donc a ka d'an ye n'e ma dɛsɛ e ka dɔ ta nin na ɔ n'i ye dɔ ta a la ni min bɔra a la an bɛna a ɲɛfɔ ni min bɔra a la e ni ne an bɛ jɛ ka baro k'o kan tuguni donc nin tun ye dakuruɲɛ damadɔw ye an bolo ka ɲɛfɔ safinɛ nin kan donc an bɛ dan nin yɔrɔ la safinɛ la hakɛto b'o kan sɔli ala rasul